ndị isi oriri ndị isi ege ndị isi iyi ndị isi abụọ ndị isi egwe ndị isi ọgwụ ọgwụ ka ha na-agbara arụ ọrụ ihe nọkwa na na-enye mmadụ na-enye mmadụ nakwa gwara mmụọ rie mmadụ ahụ ewu ya ihe chiemezie bịa bi mmiri esọ chiemezie na-ekene ụnụ

ee ndị isi oriri ndị nze oriri ndị akakụ ndị ogbu iwu ụdị oriri ụmụ akpa ọdọrọ ndị okoro eze nwoke eze nwaanyị ụlọ na arụ nwoke arụ nwa mmiri mmiri nke ndị oriri nwaanyị mgbe na-ekene ụnụ ndị nọ n'igwe ndị nọ n'ụwa nọ n'orima jiri m iyi orime ukwu orime nta jiri ukwu gara nta iyi ukwu iyi nta ezumezu ukwu ezumezu nta ndị ichie ukwu ndị ichie nta nze ukwu nze nta agụ ukwu agụ nta agụso nna agụso nna anyị na-ekene ụnụ ọra mmụọ nọ n'ani igbo ọra mmụọ nọ n'ani awkuzu ọra mmụọ bụ obi igbo ọra mmụọ nọ n'igwe ndị nọ n'ụwa chukwu chineke kere ọra mmụọ chineke ani igbo na anụ azụ a na-akpọku unu Chineke osisi bụrụ eze mmụọ na eze mmadụ izi oke abịama eze ndị mbụ na eze ndị egede eze ndị nze na ọzọ oge iburu na iji na-agba oge bụ ke mmụọ ke mmadụ jiri mmụọ rie mmadụ oge iwu ihe niile na ichie mmụọ ichie enu ichie ani ichie igbo eze ndị eze ee oge igburu m iji na-agbakara ndị mmụọ na mmadụ igbere oriri ee eze ndị eze ee ejemeje mere ejemeje aga isi eze sia nke mmiri ọgwụ na edorebe aka nke ọgị meza eji gị gboro gbara aka mmiri n'okwutere na nwa nwa gị nwee ndị nwa masị gị ezi n'igwe izu nke abịama eze kere igbo chukwu abịama igbo chukwu abịama n'obi si tụọ ndị n'otu ka anyị na ndị elu ndị ana ọra mmụọ oriri na ọra mmụọ obi na ọra mmụọ iyi ọra mmụọ atọ ọra mmụọ ndị nze ọra mmụọ ndị isi ọra mmụọ mmudu ndị ogbuebi ndị ọcha mkpọrọ ndị okoro ndị nọ n'igwe ndị nọ n'ụwa ndị nọ n'oroma njem iyi ndị isi nọ n'ala igbo ndị isi nọ n'ọkụ ndị isi nọ n'ala ukwu ala nta igbo ndị isi nọ n'anambra ndị isi nọ n'ala imo ndị isi nọ n'ala enugu ndị isi nọ n'ala awkuzu mụrụ m ndị isi n'ebe obi igbo ee ndị isi mmụọ ndị isi mmadụ nze mmụọ nze mmadụ ka na nwe nke mmụọ nwe nke mmadụ ezi chineke ji bụrụ eze mmụọ na eze mmadụ ihe mbe na-arụ maka ya na iwu na-aga n'ihu ka a na-ayọ ndụ ndụ ndị obi igbo nọ n'ụlọ ndụ ụmụ awkuzu nọ n'ụlọ ndị ndụ ụmụ igbo nọ n'ụlọ ya nọ na mba ọcha na mba oji nnọta awa na anata plen ihe ndụ onwe ya akwarwa akụ ma wa azụ plen klas mụta ihe nnukwu ime ya akwarwa akụ eze oru m eze oru mụrụ amụ nsọ abụrụ ọba ihe ike arụ ọkpa ji warapụ ebe ọ bụla na-anata ani igbo ka anyị gara ani igbo n'udo na rue n'ọṅụ nkwudosie ndị na-akwudo ụmụnne gbalị ụmụnne na-arụ ọrụ n'ụdị ahụ dị iche iche na-aga n'iru ka anyị na-ekwu ka anyị na igbo anyị bụ igbo arụ ọṅụ bụ ara anyị ee ka ji nna nka lụkọrọ anyị ka anyị nwee na biafra anyị ka a na-ayọ anyị na-ebi ya n'ebere anyị na-ayọ chineke ayịyọ anyị na izu ụka abịama kere igbo maka amaka igbo odogwu amaka igbo amaka iri amụ ntu a ga-ayọtagoro eze kere ụwa izu ụka abịama ayọtara anyị ihe niile ebe ọ bụla ịpụta si ji emere na eze n'igwe egwu si ji eme ya nwere a na-amụ ya aka eze mmụọ na eze mmadụ a sị gị mmụọ maa gị aka itipịa anara eke ya bụ mmụọ ihe mmụọ ọzọ mmadụ mara gị aka itipịa anara eke tụsi inwe obi igbo obere na mba na-ezebere m isi ibu riri loo ihe na bịa ebe anyị bụ na ọdịnọgọ anafọ anụ ahụ na-azụ ihe na ata ebụbọkwana ya ahụ ya nwanne m ọgwara mgbe ya emesị ebe be nna gị abụrụ Legọs be nna gị abụrụ ụtọ nke ọma anyị na-ebi n'ụlọ mara mma pụọ ezi akụ akpata alụrụ ụlọ bịa abụ akụ ụlọ edoziri bịa abụ akụ ee mbara edoziri bịa abụ ezigbo ebe hmm? na nna ya baba nkakwa na onwe nke ya dozie na aka ụmụnna ya ka anyị dozie ebe anyị n'igbo niile kpatara ego mba ọcha ndị nwere fasiliti dị iche ndị nwere akụ dị iche ewenata ya n'igbo were edoziwe ụzọ be anyị lụọ ụnọ be anyị ka ala anyị dị ka nuru makarịa New York makarịa France makarịa Paris ihe pụrụ ebe igbo nwere ego enwe obi enwe osi ya kedụ anyị na-ese n'ọgọ na-emere anyị ọ na-asị na ọ bụ nwunye esi ebere anyị aka ere na anyị aka iri ụmụnne anyị aka ebe anyị bụkwanụ mba ọrụ anyị wee dozie be anyị dozie ọdịnihu nna nna ya ọdịzi ọrọba nke ka anyị ji tiri ebere mma n'etu uche mmadụ anyị nọrụgo n'olu oyibo nwee nke a na-anwụ anwụ na-agba ụwa ọya nwee nke a na anyị nwere nke nwere ime nọ nke ịchọ anyị gị ụwa si aga n'iru dịrị nwoke dịrị nwaanyị bụ onye igbo dịrị ndị be obi igbo dịrị ọkụzụ mụrụ ndị igbo mụrụ mụ dịrị nwoke dịrị nwaanyị nke ka ndụ ya dị ndị igbo niile na-agba mbọ ka anyị nwere onwe anyị ndị obodo na ọbụla esi agba mbọ n'ụzọ nke ya ee agwa m ị na-ekpechite ezinụlọ gị na-ekpechata ndị na-alụ ọrụ, na-ekpechata ego ebe mkpa nkarịsị karịsị a na-azụ a na-ekpekwa n'ekpere ka arapụ na ọbụla ekpe ekpere ka ha chineke kere igbo mee ka anyị nwee biafra na ọkwa chukwu ihe eme na ọkwa mmadụ ihe eme ihe pụkwa n'aka chineke ịdị oke abụ ihe na-agba ọgwụ ile amụ ntụ a na-ekpe abụ ekpere ị na-ayọ chineke ihe ọsọ ewe a na-eme nke ọbụla ị na-eme a na-ekele ọbụ ije ọkpa ọ bụ ilu ka a na-akpa ka ọbụla ị na-eme ka ụwa dị mma ka ịrụzi ya n'igbo ka ọ bụrụ ihe nkiri nwanne m na-eme ya na uru dị ya ee ka anyị biri n'ụnọ mara mma pụọ ezi na sị na nna ya bụrụ agụ abụrụ nwa agụ na nna ya bụkwa na odogwu ee chineke osisi bụ eze mmụọ na eze mmadụ ekpe na nzu ekpe ya na ọjị nla ya anyị ka ọ ji na otu anyị na-arịọ mmụọ ndị ichie niile ndị nze ndị ogbo mmụrụ ụrọ orimikwurumi nta gị nkwere ntị ikwu nta bụkwa bute ezumezu nta ezumezu agụ ezumezu ndị eze

ee ne ngi igbe olu ta mara kuzi apa lu to ya no kuzi ba ta no kuzi bele lu shi no na mele shi lu we ke zara si ne bule ni be ko bla ko san kete se ne mba lu zo ai ne ke no no na kweza mwa ba ba wa yo to lu ta na ta to ba ka ta mo ne lu ga ta ji ai ne ke no no ye arusi kun arusi benna ari kun na na aru ndi na shi ndi do di lu ai ne ke no no arusi mo e ke ban sabo ga sineri ago ihe na-abịa ezu gị bịa bịa bịa kwụ asị anyị na-eke ndị nna ndị na-agụrụ ife jere nwa ji nwere nwere bara ji jiri mabara abịa ịzụ ọgụta ya na ebe a na-akwa nwere ndị itụrụ dị na ejicha na abụ na-eke ọkara aka na-eke odogwu ee na-ebu akwa gara na abagarị ego oyibo ee abụrụ ego mkpu ego kwamana ọnya mara araba ọgwụ ndị aba mba na-etụrụ arịa na-azọ gị na-eri na-eje n'ike na-eri n'ike na-eri na nwayọọ gị na-eje ka mmụọ na-eje ka mmadụ na-eje ka arọ oge bụ ụta mmụọ eji agba osu ogwu ndị amụ nsọ na-achụwa ọsọ aka na-achụ ọgwụ na-achụ nsị na-achụ aja maka na agbachikwa n'aka agha azụ maka na ọ bụla agbachiri agha azụ ndụ ya bụ alaka bụlara bụ ọgọ nke ọgụ bụla bụla arụ ka nsọ bụrụ sọ arụ ka aja bụrụ aja o dị n'oge oriri ka a na-agbara arụ ọrụ mgbe a na-agbakwuru gị bụ ikwu ama n'ọnya ee ka ịwa na-eje ka mmụọ na-eje ka mmadụ maka na iri ya ma ebe ngwugwu ngwugwu amara ekeri ya nwa sị nakwa n'ime ya

ndị isi orimiri ndị isi nze ndị isi ndị isi abụọ ka a na-agbara arụ ọ bụ na-agbakwuru ikwu ama na ya bụ ọbara ọra bụ ọgwụ ha ka ji eje ka mmụọ na-eje ka mmadụ na-eje ka arụ na-eje ka ozu a na-eme a na-eke odogwu a na-agba ụwa ọrịa onye nwere nri na-eri nri onye ọzọ obi na-eji obi ọrụ aka ya esi enye ya ka ndị mmiri ndị eze ndị otu ogbe ha ọnụ wee ego ndị ọbịa mmiri nwere akụ oriri ka ọ taa hmm, ekene ndị mmụọ na ọdịna ya enyi ya ọnụ hmm, buru m iji na-agbalị nwa obi igwe obi na mụ na-emekakwanye ndị eze niile mụ na-adị eje mụ na-adị ana agụ chi m arụbi na-agụ ma nna ekene unu ndị mmụọ ndị nọ n'igwe mụ na-adị eje si nri tụrụ ha

ikwu ama na ọnyụ je n'ike ori n'ike ori na nwanyị obu n'ike ọsọ maka ije adị na ya ejekwa nne ya yesu ahụ bụ ndụ ọbụla m ntụ ọ bụrụ mma ọ bụ na ya eje mara ya ọ mara ya amaka na adị na ya anakwa nne ya na ibe kwụsịrị ụzọ na ya abịa ka ya mara ihe ọ ji eko ọ sị m nwa obi igwe ndị ọ sị na ya bụkwa na ebe ebe na-anyụ ọzọ bụrụ anụ ebe mmụọ na mmadụ a na-ahụrụ anya sị na ya na-agba ete na abụ ee ogbunigwe ndị mmụọ na-agba otule ete ee na-agba ọrụ ọrịa ụta ndị mbụ na ndị ụta ndị mmụọ enyi ya agwa nje anụ ka a na-egburu gị ịwa na-arị ire ite ka e si kwara gị n'ọkụ ka ị na-eri iwe arụ ego kwụ ego arụ nrọ ọrụ arịrị mma arụ aga n'iru ee bụrụ ọrụ bụ ọgụ osasapụta izi na-eri akpa ma si na-ere na inwe ite agbanye ọgụ sọ nkiri nkiri ka a na-ekiri ede jikwa na-ekpu ụzọ si nwa obi igwe nze ya ọ sị na ya na-agaru ebe mmụọ ya na-aba mba

si na na-eche ka mmụọ na-eche ka mmụọ na-eche ka arụ si na abụ ọgwụ ka ọgwụ bụrụ ọbara ọrụ anyị nsị ka nsị ọ bụrụ nsị na achịcha ka anyị bụrụ agbachibiri bịa ka nke ịgbacha ka na ama ha ee maka nwoke si na ji ọgwụ si na ji nwata si na ji ọgwụ onwe ji meme gịnị bụ bụrụ bụrụ n'isi igwere m eze gwenyere m anya na nwere eze abụọ eze nwa agwa natara abịa

chineke sị bụrụ eze mmụọ na eze mmadụ kwana ọghọghọ ka eji n'aka oke sị na ya ji ọwa sị na ya ji ọta sị na ya ji ọwa du sị na ya ji ma ọ bụ ọmụ iji meme gịnị kpegburu okpukpe kpụọ ọbọ n'isi igwuru m eze were me dịọba mewa ya bara dịbịa aka ya enwere obodo na-eji obodo eze nwere ime iri onye ọzọ Kpọtaka ka atọ ire ma ọla ka ya kaka aka ji ito ọla ka ya kpakọba ji ito anyị were n'aka ya akụkọ bata ọla ma ya ọgbakọba wee ito iwe ọma iwe ọma satọ na n'aka na nwere eritere na ahịa nwere iwe sitere n'okwu na ụmụ ka dịtara aga n'iru ka a na-ekwu mma obi igwe nọ n'ọnụ n'ezi onye nwoke nwaanyị bụ obi igwe ọrụ na-abịa iwe ọma onye na-abụrụ arọ gara aga ya abịa arọ dusu ọgụ mụrụ anya ọkụzụ mụrụ anya igbo mụrụ anya ibe ọbụla bụ ibe ọmụma na awụrụ arọ gara aga ọ arụ ya arụ ndị na-achọ nwa ya enwe nwa ndị na-achọ di ya ndị na-achọ nwa nta nwaanyị ndị na-achọ ị ga-akpata ego ee ee ndị na-akwara arụbiri aga arụbiri aga apụta iwe bụrụ ezigbo ihe ka ihe ji nke gị na-eme iji na na-ajụ iji na-egbu mmadụ were ya na-agba ọya na ọya ka eji bụ na ndị mba odịrị adịrị na ọ na-agasị ike achụọ dibịa maka ọ kpara ibe siri ike na-ejebe edu anya dị mma nọ na-aṅụrị ee ọgwụ ka a na-agba ekere ọrụ eke anyị ji na nke ọbụla ọgwụ ka a na-agba ọgwụ ka ọgwụ ọbụla ọbụla ọrụ ọya ka anyị na-agba ụwa i buru nke nsị bịa gbọọ gị i buru nke amụsu bịa gbọọ i buru nke ị lata na dibịa gbọọ gị ị zụta n'ọkpa ị bịa gbọọ gị

eriri kere gị gị nwe obi ya mụ m kere gị nwere ọgwụ ndị nna ọzọ asị ọsọ ndị obi aka mmanụ ka ee mmanwụ nwebi arọ na-eme mmanwụ nwezi ka bụ ayịrị